a ga-ede churches dee leta dee churches gwa ha na anyị ga-etiritikwa ụlọ anya because e nwere ndị anya na-arụ mma na-akpọ ibe ha osu ume lekwe gee ntị otu nnụ nga ọ wụ ihe unu kwuru ka m na-asha enweghị ihe m kwuge n'onwe m nna m ọbasi wee eze ọbasi ile anya nga ọ wụ ọhịa na ihe a ma o gbochiri ụlọ akịrịka nọ nga ụlọ akịrịka enwe ihe mere ya daa n'ihi na ọ wụ an institution ọ nọ as a history nga wụ ihe mere nne most people na Dim na Nume ha eme mgbe anyị ga-ekwe ka aha bịa kọrọwa awụrụ from archives na m nwere ike gụta that thing in the history na nna m ọbasi dewere ụdị ụlọ a o ji ma i puru eze elu o a kpọrọ gị ume o a kpọrọ gị osu o ohu o ya edewe ha were ha si ebe a wụrụ ụmụnne ya kee ha di ha lụọ di lụpụ di Ee, mụ onwe m mgbe m gụtara ya ntụ onwe m Igbo sị na ihe agwọ mụrụ na a na-ahụ ọdụ ihe ọbụla agwọ mụrụ na-eme gịrị ọ na-enwe ọdụ ogologo ebe m na-achị mmadụ achị agbara ama m na onye ọbụla mewe ihe agbara ma ọ kọgịrị m m gba ya nkịtị o mechaa ya akọgịrị m ịhụ na ote ome ka ọ dị mma shiri mee ihe agbara na Amụzi ọ gwaghị m anụghị m Dim na Nume ama o mechakwala ugbu a ya bịa kọgịrị m na ha mela ala ya asị onye knight akwadokwere bịa ahụ adịghị m against it ndị ọdọ melaakwa ke ha gwa m aga m akwadokwu ya dịka onye chọọchị onye knight ma nwekwe ndị na-emela ha ka ọ wụ ndị a chọrọ ka e mela ke ha ugbu a ma mgbe anyị na-abịa a na-aga imela ga-akpa ya akpa n'ihi na e nwere nwanne anyị nwoke nọ nga eh, vice deputy chairman ọsọgbu olee akpụkpọ ya ihe anyị

gba gburugburu ụka gị ahụ ụka gị ahụ ziri ezi lekwe enweghịrị onye ke ọdọ kwuru ọnụ nga ọ sị na akwalite ya na ya amaghị nwaanyị obodo niile melachara ihe a ma a bịa sị ha gaa lụrụ lụọ nwaanyị ha agaghị n'azụ jụọ ajụjụ na-agba gburugburu ka ọ nọkwutere m ya na ndụ anụ hụkwana ya na mmadụ n'ihi na aba a na-ekwu okwu ya melara ka ha ugbu a ọ wụ taa ka emelara ya emelakwanụ ihe a kemgbe echi melacha ya a sị ngwa ndị eze gbakọrọ mela ya ngwa eh, a chọrọ ịlụ nwa ọnụ nwaanyị ha akọ ọkọ n'isi gbaa gburugburu ngwa akpọ onye kọrọ nwa nwoke ga-alụ onye a ya akọ ọkọ n'isi gbaa gburugburu ọ gịnị bụ ya ọ question onye ọ gịnị yes anyị ahatala ka anyị na-anụ ngụ ma ụmụ okorobịa na ndị okenye nọ nga anyị emela ya sị ọ lala yet ọ nọ ọnụ nkịtị a na-eche mgbe ahụ agwọbe ya a sị enwe laa ọdụ ya nọ na mmiri ọ labe so but i am telling you na ije unu chineke gọzie unu na unu bịara aka anyị bịa kwusara anyị ozi ọma ndị nga anyị anabatala ya from all ga say ma ọ gaghị ebi nga taa ọ ga-ebi taa ndị nwe ala ihe nọ nga ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ndị okenye nọ nga abụla the sectional heads these sectional heads ahụ naanị mmadụ atọ ha nwere ike kwutekwede ọnọdụ ndị okenye ma ha chọọ ha chọọ ikwubie okay ma unu achọghị ikwubie ha- ha ga-ebiri nga nye unu date ọ wụ m ga-enye unu date ha ga-enye unu date echi unu ga-abịaghachi a ga-akpọkwanụ oku ọ bụrụ na a ga-akpọ the entire village ọ ha nwa ga-ekwu agbakọ ndị okenye from 70 anọrọ one side the youths anọrọ maka a na-ekwutere mmadụ niile ụmụ nwaanyị anọrọ ecelebrate ya nwee ike na ha kwuchaa anyị anụ mara ma ga-ekpela ma ga-ekpela onye m nwa chara unu unu anwụchula unu anwụchula
ụfọ nke afọla fela Three quarters of us na-ekwu na ọ gaghị ebi taa which is true. Nkwụsị agba nke ahụ na kwado eziokwu. Anyị ga-eset up a committee ga-aga ihe nnọọ dịka first missionary journey.

ekwere ekwe ikwe echi abịazi alụ nwa nke ese ị ga-alụkwe nka ma alụ anyị ga-eti mme anyị ga-eme sure na anyị ga-eme ya ekwuru agha wee kwuole and we all must mellow down wepụ ozi nkechi gwụrụ onwe onye mmadụ gwụrụ onwe eziokwu ebe a na-agụ na-ekwu ọ na-ahụ to raise a committee anyị nwa ga-adị involved
in the funding nke a sị ka a gawa somewhere sị na-agba moto gaa ọ na-abịa meeting onwe ya anọ logistics will take care of it Thank you.
Okay, you do the funding.

kpọrọ anyị oku asa ahụ dị ndodo amarakwa n'ihe ọdụdụ ndị kpọrọ anyị oku ha ga-abịa zi anyị ozi ihe ha kwere kpọọ anyị oku a ekwughagịla ya mbụ mana a sị ụtụ ma emere gịnị ọ ga-efe afọ arịkwa ọzọ kwa ya hmm. so that is it

Nwankwọ awụ m onye Enugu steeti Nkanu to be precise Ah, Deje.
thank you sir
afa ndị otu anyị awụ a na-akpọ ya na mkpọbiri Ifetacsios ọ mkpọbiri afa anyị mana ihe anyị na-aga iji awụ anyị na-eleba anya ihe gbasara um, tradition na culture ọdịnamma ndị Igbo Chineke họpụtara anyị kpọọ anyị oku a ziga anyị ozi a anyị gaa Igbo niile gaa gwa ha ihe wụ ebumnobi ya gbasara some tradition na-adịghịrị anyị mma ọ wụ tradition na culture na-adịghị anyị nwa wụ mmadụ mma n'ahụ na otu n'ime ha wụ ihe gbasara osu ohu ume na diala so this campaign ka anyị jikwa na-aga obodo n'obodo na-agakwa na obi eze na ndị eze na ndị obodo na-akọwakwa ha ozi Chineke ziri anyị gbasara ihe ihe dị otu a so anyị abịagokwanụ na Dim na Nume a severally wee rutezie na point anyị rute na anyị sị ka anyị họpụta kọmitii ga-elebere ya anya ka anyị tụọ ntọala otu anyị ga-esi wee gaa wee mebie ihe gbasara osu na Dim na Nume na Isu a in general so ihe mere anyị sị okay ka anyị họpụta kọmitii ndị nwee ike ileba ihe a anya gwakwana anyị otu anyị ga-esi wee gaa maka ya ọ ihe mere anyị ji wee bịa ebe a taa thank you very much
Good. Um, ndị ala anyị unu anụna ihe o kwuru ya ahụ na ndị a o zuola ugbo abụọ na atọ ha bịara na kabinet bịa kọwaa ihe a ọtụtụ mmadụ ekwu obi ha I think either two years ago or last year ha bịara ụfọdụ n'ime anyị ekwukwa n'obi obi anyị ha abịaghachi nke a ha bịara ewee yie taa ka enwee ike họpụta kọmitii na Dim na Nume a ga ka anyị na-aga akọwara anyị mbọ ha gbarala na ebe ha garala na ihe ekwurule anụrụ m na ha gaala Aba so that intro ka ike eme ka ha ghọtacha ebe niile the name who are your sponsors elee ndị na-sponsor unu

as we speak now or people like you ndị anyị bịakwa be ha taa kọọrọ ha sị ha lekwe ihe Chineke ziri anyị we don't have any sponsor for now mm -hmm. so but men of good will who have seen what we are doing asị anyị okay gbaanụ moto gaa n'ebe unu na-aga

and uh, we've been into this like you said for some time now anyị na-aga from Anambra Enugu Imo here we've been to Uguta we've been to Ogbaru we've been to Enugu uh, Nsukka uh, Nike n'Enugu steeti And by the grace of God, tomorrow again, we are returning back to Enugu Nsukka for the whole Nsukka as a people. Ha agbakọtago ọnụ say that ha chọrọ now ka eme ya abolish in the entire Nsukka ka ọ bụrụ ihe ewepụrụ ewepụ na Nsukka. The same committee a ka anyị na ha na-emeetikwu echi

taa mmalite elee ihe wụ uche obi unu elee otu a ga-esi akwọ onye ukwu wara ka ije kwee ọgịga unu anwụchula
ajụjụ gị ọ rụ mma mana e, o nwere ebe m lebere anya ntụanya atụrụdele na ihe a n'ala ọ rụ mma imela ya bụ osu system ndị ke ndị nna dịka anyị kwuburu mgbe ndị a bịara na cabinet ndị nna nna anyị rụsa ndụ na ọ rụkwara mma ka akpọtụrụ ha ha nyetụrụ anyị aka nyedịrị anyị ntụziaka enye ntụziaka mmadụ niile nye Chineke anyị hụ otu ma ebere uwe pụta anyị mgbe nwe anyị penge ihe awụwụ ihe mgbagwoju anya ma mkpụrụ ọkụ n'eziokwu chetakwanụ na anakwa eji oge na ahụ ata nkwụ dị ọkụ ebe taa wụ ihe sort of ihe ndị bekee na-akpọkwa inauguration kwe we were inaugurated today ha nyeta anyị guidelines nyeta anyị ya tesa ya na mpempe akwụkwọ onye garuo ndị niile dị iche iche nọ ngala ndị niile ndị otu eze achị nọsa nga enwechara communities ị ma na o nwe ịkwa ịwụ ịwụ sectional head obodo ọsọ bụ ịta ntị otu ihu hụ na okwu anyị nyegiri anya ọ rụkwa nke mmadụ aga ugbo ga-ada elu ụka echi anyị ruo n'ụlọ awụ na ọ wụ oku ka akpọga ụmụnna ọkwa m eso na ya ga-akpọ gị oku ma a na-eso ịhụ na okwu osu na ị pushiri e aside na alaka ya ọ dị mma ka anyị gakwa ndị bekee sị grassroot otu ile gị nọ grassroot ka anyị gawa grassroot right now thank you what is osu what is ume and so forth and so on a ga-akọwara anyị ya ka anyị mara ebe anyị ga-aga nne ngwa thank you mr chairman thank you ekelela m gị sekretrị ị ma na ihe o ji dịka anyị a na-erivisiti this whole okwu bụ because na some of us anọghị ebe a before but the purpose of this committee is to uh, uh, foster and proffer a solution draw the modalities plan ya ka a ga-esi wee mee ihe a ka o nwee isi n'obodo a it is presumably na anyị ncha ekwetego ka e mee ya ọ bụrụ na onye eze ekwetere bụ onye na-achị obodo a na-achị ihe niile ma mmụọ ma mmadụ ekwetaha ọ gaghị anabata anyị ọ gaghị ekwekwanụ ka a fọọmụwa kọmitii so mana o nwere ihe m chọrọ ịrịọ anyị anyị ncha nọ ebe a na-ahụ onwe anyị anya mana e nwere onye na-ana ahụ anya anya na-ahụ mana ọ na-ahụ anyị and onye ahụ bụ chineke it doesn't matter if you are a christian i say it everywhere i go or an idol worshiper but ọ bụrụ na ị na-efe arụsị arụsị sị gị na mmadụ abụrọ mmadụ o nwere omenala e mere out of stupidity na ignorance ihe mmadụ na-amaghị ama like oge a na-eche na e, ọbara eze dị iche na ọbara nke a na-asị royal blood royal blood your blood will not mix with a royal blood nke nke bụ ee eh, sayensị egosigo anyị na ọbara niile wụ ofu ma ọbara onye ojii ma ọbara onye ọcha na chineke kere everybody equal but anyị agaghị ata nna nna anyị ha ụta because they worked based on the information ha nwere oge a a na-eme blood test e nwere a lot of things ha na-amaghị which are revealed and exposed to us now so based on that ị na-efegodi arụsị kee ihe bụ arụsị arụsị bụ gị nwa butere ya dọwa arụsị bụ gị nwa nyere ya ikikere gị nwa wetara ọjị weta mmanya wụkwasị arụsị sị ya meere m ihe dị otu a ị sịkwa arụsị emena m ihe dị otu a ọ gaghị eme ya ọ ga-aba gị ọgụ cos arụsị is under you chineke created us a little above the angels ị nwere authority ihe a wụ ọfọ anyị bute osisi ebe a ma ọ weta osisi ọfọ dote ebe a na anyị ncha niile one after the other pụta sị ọfọ anụwa onye mee ihe ọjọọ n'ala dị na n'ime a ma ọ bịa ṅụọ iyi ọ wụ na ọ dị guilty ọfọ gbuo ya anyị enyegodi ọfọ ikikere but ọfọ oge ọ nọ n'ime ọhịa enweghị ihe ọ wụ so anyị bịakwasịkwa ya ọfọ na onye anyị si gị rụọrọ anyị na anyị achọzi ọfọ agakwana ha egbu mmadụ so that is just what we are basically here for I'm a Christian we are Christians ọ bụghị everybody bu Bible na-akpọ nna nna m na-aga church like i usually say most people na-aga church ka ha nwee christian burial and not because they want to eh, eh, spend eternity with christ so o nwee ndị na-aga church sunday before sunday a saturday ha gara dibịa sunday morning ha kpere arụsị before ha bịawa the church ha wụ nke a wụrụ nke ọzọ so ị na-agwa such person about ibu Bible na aka nri na aka ekpe ọ tara your far but what we are trying to say is enwere ihe dị iche between you and onye a na-akpọ osu no oge nna nna anyị ha practicesiri the osu ohu ume o nwere ihe ha nwetara as erere gain benefit nothing up till today ihe ọ na-akọsụrụ anyị wụ nsogbu so ihe anyị chọ bụ ibupụ nsogbu a ị chọ ikpere jizọs i kpere ị chọ ikpekwara na arụsị gị i kpewe anywhere ị chọrọ belong nobody is forcing you but what we are saying is that we should step into our present world nwee the conscience that na ị bụ mmadụ and onye na n'ihe iji tụnyere mmadụ ka e ga-ejikwa wee tụnyere gị like we said igbo ji onwe ha ị nweghị ike ijide your brother na ana ifilo dịka na m jide brother m a na ana here ma nwee appointment m hapụ ya na the ala gawa the appointment ọ dịghị possible mụ na ya ga-anọ ebe ahụ so ọ bụ na ị sị na osu ohu ume na diala dichotomy dị mma n'ala Igbo that means otu Naijiria si etreat kwa anyị as second class dịkwa mma otu esi edeny anyị otu anyị sikwa edeny ha na-edeprive ha so ihe iji tụnyere mmadụ ka ọ na-abụ mmadụ chọọ ịgọ ọfọ oge ụfọdụ ma ọ chọọ ikpe ekpere ọ sị chineke ọ bụkwa na onwere onye m mebiri ihe ya ka nke m mebie abi a na-ata ya asọ ọfọ yes but ị ma na imebiela nke mmadụ by ịbịa sị onye a onye a bụ osu onye a bụ imebie ihe chineke kwadoro so ka anyị mee na ihe a with obi eziokwu being truthful and honest to ourselves we are a delegate we are a committee We are not here to represent ourselves personally dịka my chairman kwuru. We are here to represent ọnụmara anyị si pụta, village anyị si pụta. We should take charge, we should take responsibility. Even though uh, Pontius Pilate oge a kpọtara Jizọs n'ihu ya, ọ sị na ya ahụhụ ihe ọjọọ nwoke a mere. A sị kugbuo ya kugbuo ya, ọ sị okay ka ya wash ya his hands off. Do your own, represent well. Ndị be unu sizi na ha achọghị iso, okay, emelanụ m nke m n'ihu Chineke.

that's the little I have to say then again contribution my brother ka a gaa n'ọnụmara n'ọnụmara gaa jụwa jụwa jụwa onye a I don't think is feasible for now ọbụna and the last meeting anyị nwere ihe anyị kwuru bụ sị sị ka a kpọọ elders ee chairman sị sị kaa ihe wụ osu kaa ihe wụ ume ka enwere onye ga-eweli aka elu na agụrụ na ya ma ihe wụ osu ohu ume Are we going to start lecturing each other all over again? Chairman, ị ma ihe wụ osu, ị ma ihe wụ ohu, ị ma ihe wụ ume, ị ma ihe wụ diala. You know it already. So who is going to lecture us? So in Dim na Nume, we cannot do this without ndị okenye. That is the truth. Because a na-ahapụ isi aka agba ụrịọm. And we agreed that the villages ga-akpọta okenye nọ na village ha. na uh, uh, sectional heads ga-epick people from their places and uh, ndị representatives a you understand bụ ndị ga-akpọta their own elders from their villages we all sit down like this onye okenye akọọ na oge ihe a bidokwara na a jụọ ya sị o nwere ka ị ga-esi mela ya how do we go about it kee ka a ga-esi mela ya then ha kọwara anyị ọ sị anyị nye ha time ka ha mee ihe dị otu a na ihe dị otu a but anyị nọ na-agba round the circle na-akọ eh, akọ ihe wụ osu akọ a gaa jụwa ndị village it is when we are done as a committee we have a report documented then we can now go from village to village say since o ndị a bịara nke anyị anyị na-eme meeting since lekwa na ihe anyị mere agree and this is what we intend to do federal government chọọ ime ihe ihe ha na-eme wụ ịform committee even in this com eh, community enwere ndị oso eze achị nwere ndị cabinet members nwere everybody you people sit, di- sit down here take a decision and pass it on to them ndewo Yes, um, so, um, from the floor. Ndị zụrụ ọtọ ebe a wụ adị m in support ka anyị liberate the enslaved in the sense that eh, onye ọbụla kwesịrị ịgwa nwa ya eziokwu my father na-agwa m eziokwu but mgbe m jụga mpa m ihe gbasara osu ume and the all enweghị a good answer o nyere m ọ na mpa ese na na mpa mpa ese so enweghị ihe m ghọtara ebe ahụ n'uche ke m sị m tagịrị ya na ihe ihe ndị gboo ji mee politics nke ha that time anyị nwere politics nke anyị na ihe ahụ politics nke ndị ochie ha fọmụrụ ya afọ ewela then anyị apụtara na asị ee eh, anyị na ekpere chineke anyị wụ ndị chọọchị ebulasịa bupụsịa agbara ụfọdụ agba ya ọkụ agbara ahụ ọrụ ga n'ọrụ ndị ọcha bịa eburu ya gba nkịtị ọba ahụ ọkụ otiwe ha mkpu ihe burukwela then uh, n'ebe anyị wụzi ndị chọọchị anyị sogo usoro chi- usoro chineke and ya ka anyị sogo so ihe gbasara ihe osu osu mmadụ ibe anyị ekere ha mkpụrụ aka ha zuru ezu taa ka eze eze ha lakwazi ụta dị ka ha dị ọ mmadụ ibe okay mgbe ha na-akpọtabeghị ha osu oru akwa ha awụkwa mmadụ ibe anyị then mgbe akpọgasị ha osu mgbe ha bịara asị ha awụ ndị sabụga agba ndị Yoruba na-anwụkwara agbara n'ala ọ mean na ndị sabụga ha awụzi osu ebe ka ha ndị ile anya anyị na-asị osu osu osu ee onye rịawa ọrịa na asị e nidiri ọbara e nidiri ọbara e nidiri ọbara agbapụ gaa zụta ọbara ọbara ahụ ị ma onye a mịtara ya n'ahụ and ọbara mmadụ a wetara etii gị n'ahụ ọ wụrụ ọbara onye osu ma ọ bụ ume etinye na ahụ gị were dị ndụ ị wụkwala ume ahụ ma ọ bụ osu ahụ then ị nọgide ugbu a na ah, e nwere ndị na-amụta nwa ha sị ka ha ga-eme adopt ị ma onye mụrụ nwa ahụ ma ọ bụ osu ma ọ bụ ume e nwere ndị na-anọgide ugbu a na maybe ịhapụ ala igbo anyị ha agafa ihe dịka Bini gaa lụrụ nwaanyị onye ka ị jụrụ ajụ onye ka ị ma ị ga-ajụ so anyị niile wụ otu I mean, anyị niile wụ otu ihe gbasara osu na ume anyị ga-esi n'ike wepụga na ya ihe a wụ simple evangelism mmadụ nwere ike ịgwa nwanne ya convertịa nwanne gị ime ka ha ghọta because ụfọdụ ndị asị na nna ala mba m bịakwala ndị ahụ wụ osu ọ gịnị dị okay onye ị kpọtụrụ ugbu a na sị ngwa gwadile m the meaning of osu gwa m nke ume ya akọọrọ ihe ọzọ ị jụọkwa another person ya akọọkwara gị another different thing so onye ọbụla ga-eti onye ihe isa n'anya abalị nwe nchegharị uche onye larukwa ya echegharịa chekwa ihe a m kwuru chekwa ke ndị ọzọ kwuru werezie ka echekọta ka anyị mara ma ihe ugbu a na ọ dị right ma ọ dị wrong ma nke m adị m asị ihe a politics ndị gboo thank you
a na-agwa ụnụ sị na ihe ndị a anyị amaghị ya anyị amaghị ihe ọwụ n'ịnụ osu ịnụ ume ịnụ nke a nke a na ọwụ n'akụkọ ka anyị na-anụ anyị amaghị ihe ọwụ or ihe ọ pụtara na ndị mebere ya nụ anyị amaghị ọ dịka otu m nọ ugbu a site na nwata m ruo na this age ama m ihe ọwụ m hụ nwaanyị m kpọrọ ya mụ na ya edie mụ na ya ekisie mụ na ya erie ṅụọ echi niilezi nwa m nwere ike dịka ote ọkpara m nọ na ọ gara Liberia hụ nwaanyị masịrị ya ya na ya mụọ nwa ya kpọlalụrọ m ya mụ na ya n'ụlọ onye ka m ga-ajụ ihe ọ wụ ihe ọ wụ wụ mmadụ ibe m mụtara m nwa kpọlalụrọ m n'ụlọ so ọ wụ mmadụ ibe m m nabata ya mụ na ya ebiri m na-eleta eleta ụmụ ya ọ bụrụ na a gụwawa ihe ndị ahụ onye ka m ga-aga ịjụ so ma mụ onwe m na-ekwu sị anyị niile ewe otu n'ime chineke ahụ anyị na-akpọ na ihe onye maara ga-ama ya ke mmadụ na-amaghị agaghị ama ya na ndị ahụ kwadoro ihe ndị ahụ alaala azụ ihe ha kwadoro alagokwa n'azụ anyị bụ ndị e kere ọhụrụ ihe ọhụrụ ka anyị ga na-eme ya bụ nwoke na nwaanyị bụ otu ezinụlọ niile bụ otu ihe banyere osu na ume ama m ihe ọ wụ agakwa m ama ihe ọ wụ so onye ma ihe ọ wụ ya na ya mezie ma mụ onwe m na-amaghị ihe ọ wụ mụ na chineke m mezie asị m ka anyị wechapụ ya n'etiti onwe anyị kachakwa n'ezinụlọ n'ezinụlọ nke aka m nwa m na-ekwu ugbu a pụrụ ije lụta nwaanyị kpọlalụrụ m ọ wụ ihe ọṅụ nye m ọ wụ osu ume ọ wụ ume ewerele m ya na ọ nwa m ọ nwunye m ọ ụmụ ka ọ mụtara m agaghị m aga ịgba ọga aga be chukwu sị lekwe onye a kpọtara m ọ wụ ume ka ọ wụ osu ele ihe m ga-eme anana m ha kelee chineke na o mere nke a nye m ọ wụ ihe ọṅụ nye m ọ wụrụ na ọ wụ otu ka m nwere ugbu a nke ahụ o wetara m emezuola ha abụọ so anyị niile wee otu ma nwoke ma nwaanyị wee otu ihe ndị gboo metere na ihe ha na ọnwụ ha nwụrụ laa anyị nwa lekwara n'ụwa ọhụrụ ihe anyị na ya nọ ugbu a wụ jizọs kraịst onye nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi mgbaghara mmehie anyị anyị sowe otu ahụ anyị na-esokwe na ya ka anyị gaa n'ihu iso kraịst wepụ ihe ndị ochie ka o wee dịrị anyị na mma ka mgbu eke ka ọ na-anwụchụ
anyị niile ndị nọ nga pụta anyị ekweretala na anyị emela ihe a

mana ọ dị m easy inye enwe mmiri but ịnata iko ihe ga-ara ahụ ma chineke ga-eme ebere iko a ga-anaba ajụ agbali elu na nga o ji awụli ga so ajụjụ m bụkwa nke a wụ ee ihe gbasara osu na ume anụ even mụ onwe m nọ nga mama m nwere ejima egburu ke nwaanyị egburu ofu dozie ke nwoke dozie ya dozie ya mgbe ha bịaziri mgbe ha biri ịbịa dị igbu ke iwerezi ke nwoke ndị chọọchị eso ndị na-agala ha na-agụzi abụ so ha ha ga-akpọ na kọna ọ gwara dị ise ọ ya dị mma ịgbaba n'ime chineke ee ịgbaba n'ime chineke dị mma ọ wụrụ ma chọọchị chọọchị ekwekọrịtala kama onye werigo onwe ya chọọchị ekwekọrịtala na enwe ihe dịka ya mụ onwe m nọ nga in fact obi tọrọ m ụtọ na a naghị emela ihe a because ọ mere so ụfọdụ ụmụ nwaanyị emere nwaanyị ga-amụ like this ya like ya eme asa gara ajụjụ

and anyị niile sị na anyị chọrọ ka obodo anyị gawa n'ihu ihe ọbụla anyị na-eme ka ụwa niile na-anụ ya for our own interest

nọrọ ọdụ kịta ọ mean na eso m na- na kọmitii Exactly. Eh, aga m anọ ọdụ ka m bu ụzọ kelee unu Okay. then eh, gwakwana unu na ihe unu na-eme apụtala ọ na-ahụ ewu ebe niile ọ na-ahụ ewu ebe niile Em, enwe m meeting with ndị eze nwangele o ruru m n'aka ịhost ha so I hosted them. ha nọrọ ebe ahụ sị ha gụrụ na platform ihe isi na-eli gbara ọgụ gụọ na nke dị na gome ebe a na-ekwu okwu ihe ha bu n'obi m sị unu bu ya n'obi unu ekwupụtara ya n'ọnụ ụfọdụ n'ime unu kwupụtara n'ọnụ obi unu dị ilu olee otu a ga-eme ya otu ọbụla unu kwuru aga m eso ka anyị mewe ya ha sị ha chọrọ ka anyị mee ha nke ọtụ the whole student gbọrọ nle nle ha ya ele ha ya mkpa ọdọ na-enye ya aza m sị ya ị nụrụ ihe ha kwuru ọ sị ya anụghị ya ị sọpọtụrụ a sị ya emego nke ya na a na-elezi anyị anya okay so ọ wụ ya ka m bịara kịta sị m gwa unu ọ wụ na m gwacha unu ihe a ọ wụ ihe a na-asị ngwa a ga-ere ị ma na onye ọbụla a na-edu edu ọ wụ na o ji osisi gị jide osisi ya n'aka duru ya aga ọ wụ na o jighị osisi gị gbagharị ya aka na-edu ya aga odudu wụ odudu Ee, ebe anyị na-edu ha olee otu anyị ga-esi akọntaktị isi na egbe mkpọrọ ka ha join anyị onye m bịara ugbu a anyị nọrọ ọdụ omi na ebidogo mitin Thank you, so sir.
akwụ m ọtọ mkpụsị ama Yes, sir. And you came at the right point. Biko nna ya nwụchiri. Anyị ekwuruola okwu a to the point of ịsị kedu way forward. Maka anyị niile ekwezurule. sị gawa n'ihu na ihe rị mma rị mma eh? then at a stage e nye anyị information na ihe apụọla na platform and a lot of people have heard it. Eh, mgbe o kwuru na platform agba na anyị dere ihe dere biko ndị isi ekene m unu ma ndị otu Ee, ndị anyị dere ha aha ha ndị ha hụrụ na mitin Thank you. then anyị were uche tinye ụfọdụ e tinyere ya na platfọm ọtọ ma ha chi na fon bama ọgụ na ha na-enwe anyị otu ọsọ ọhụrụ very few na ụdị ha ruo ebe Ọ dịghị niile last. ọ kwa ndị isi ala bekee na Mm. abaghị ha Ọ, a- anwụ na-echi ibe bara mbe ee mmiri na-ezoro ọha bara mbe Mm. m asị ya ọzi mgbe m pụtara dee na the platform sị ya unu egbula m egbu ama m na ihe na-atọ m ụtọ na-atọ m ụtọ na ndị anyị dere ndị unu hụrụ aha ha ndị a wụ ndị bịara the meeting but e kwuola that every village

wụ ihe mma na our religious organization will accept because uh, nke Aba they were there too so i think ha ga-ekele anyị ekele maka nke how do we get to isuneliri bro okay.
yes yes we will inform them officially then kpọtazie form kwa this type of committee na their community then ha họpụta from that committee once ga-abịazi ehe ga-ebring the whole issue together then this committee here to ga-ahọpụtakwa ndị ga-represent ha na that place so when just like if we are anything we agree here then those people will go and present it na the uh, other Enlarged one. yes enlarged one Mm. that will inculcate everybody Embrace there. everybody. yes so ọ bụzi

ndị webụrụ ejikwa onye ke ọ ha wụ ndị na-ekpuwe ndị eze okpu nke ahụ so kpuwe m ọ ma aha ndị eze ndị ahụ niile ka e mere mistake na amaghị m isi ala ya nweziri ike send anọ m n'ụlọ send for me ajụọ ma kwuo ede ya ma ọ ga-adị mma leta ahụ na-ezu ha aka in fact before so, Monday sef last year uh, so were a question of going to the system and at the end until uh, out and we get here they be tracing they told me that I didn't and then they only dey make question na nke isi ala ụmụ ọzọ ga-adị abụọ a ga-etiga ha Ozbi. Ozbi. Maka o che ma ọ wụ egwuregwu ga-adị ebe na platform ahụ as if anyị ga-amazi ihe anyị nyezi ha akwụkwọ esizi ebe ahụ kpọkọrọ ndị nke ha join na ihe niile ka anyị na-aga forward because ọ wụ ihe unu kwutere geenụ ntị o akwụna hụrụ anọ m na meeting a na anọ m ya ihe unu kwutere ka anyị ga-eme anyị ga-emerịrị ihe ọbụla unu kwutere and make nụ sure ndị bu ego n'obi ma ndị bu politics n'obi abịa were position ka e nwee ike were gara alọ aga onye dị ụtọ asị isi na mide du abụọ ọ wụghị anyị ihe anyị na ọ wụ ekwu ekwu eme eme like ndị eze ahụ e nwere ajụjụ m jụrụ ha aga m ajụkwa ha echi anyị ga-agbapụ ka e mere ya n'Aba e nwere onye ụnụ lụrụ dị a nwa ụnụ ụmụ ụnụ chọrọ ịlụ nwa e nwere nke ọ lụrụ that is the beginning alụ ha alakpa mmemme lalị ma ọ bụghị na ememe ha na-ekwuru ọnụ n'aka

I think uh, you have heard from the horse's mouth. Uh, I think o meela ka ọrụ anyị a dịtụrụ anyị mfe ọgụ ahụ anyị lụpụtaga nga

unu gwa anyị agenda anyị nwere today ọkwa ịselect committee olee onye ka pụga pụga nna m iwela iwe

e gegidere n'ikpe ike agwụ m n'ụwa echekwa m ma technology ma education ma o nyere aka change ihe mana ihe ka na-ebekwa ka na-ebe otu akọdịkwara senate a na-akụkọ ọkpọ a na-akụkọ ọnụ isi na ike sa Chukwu nyere ya bụrụ amamihe maka ọrụ na ume na Jesus anyị ekwulitere ute mgbe a sị na anyị achọpụta dịka nhọpụta committee anyị na-aga emeet

Nwokike Albert Chukwuemeka yes sir another sectional head chief Emma Anyam another sectional head chief Ukegbu Ukegbu Olive okay sectional head okay e nwezie Ekezie Okechukwu nwee Kenneth Iwuọha yes sir nwezie
Okechukwu Ekezie, yes. Ekezie Okechukwu. Yes.
anyị nwekwara Emmanuel Ozurumba ward leader anyị nwere Roland Ikeobi

ha agaala ọtụtụ obodo aga ozi a agaala ha Egberekete ka ya agaala ha Ụmụọzụ agaala ha Abba na ọtụtụ ọnụmara anyị a ebe ka anyị a wụ Nkwere Isu anyị o wee rute Dim na Nume so e wee sikwanụ n'ime Dim na Nume a ga-ebido na tuwu gịnị isi obi tuwu gịnị isi obi na abụnụ ma Ọkwara wụ gịnị isi anyị ga-abịa anyị ga-ebu ụzọ azọ ụkwụ na abụnụwa ndị ọsọgwụ na-eche awụ m sectional head ọsọgwụ anọ ha ebe ahụ na-echekwa anyị mere ebe ugbu a emuvuo gawa ọsọgwụ unu anwụchile
abụna ọma ụnụ anwụchile abụna Ụmụọkwara ụnụ anwụchile ndewonu ee ekelekwara m unu ka unu si wee bịa kelekwa unu ka unu si nwee mmeda obi chere anyị ka anyị bịaruo um, Chineke mekwa amara anyị bịaruo ebe a n'udo ndewonu afa m bụ Ogechukwu Mmadụagwụ abụ m onye Ugwuta 1 n'Imo steeti a abụ m nwanne unu obodo a bụ obodo anyị igbo bụ nke anyị onye fụ ihe na-aga adịrị anyị mma bubatara anyị chineke a ga-ekwe ka ọ succeed n'ime anyị so ozi ọma chineke ka anyị ji wee bịa sị ka anyị tụọ aro as ụmụnne maka igbo niile bụ ofu ka anyị kpaanụ nkata ka anyị ga-esi wee mee ka ọ dịla anyị mma n'ala igbo ka ọ ga-esi anyị ga-esi mee ihe chineke ihe na-adị chineke obi mma dịka chief kwuru anyị abịago dim na nume since two years ago na-abịa na nke onye eze otu a ka anyị na-agakwa na nke ndị eze niile n'ala igbo niile from ebonyi anambra enugwu abia anyị na-aga ebe niile maka ije gbasara ihe omenala anyị na-akpọ osu ohu na ume so anybody chọrọ ikwunụ na ihe anyị bịara ka anyị kpaanụ ka a ga-esi abọlishie osu na diala na dim na nume wee laghachite na oyiyi m- oyiyi chineke o jiri mee mmadụ ka udo wee chịa na o nwekwana ihe dị iche na ya gị nwa na onwe gị makwa na o nwe ihe dị iche but e mekwa ị sị ọ maka ihe ahụ ihe ahụ gịnị bụ ihe ahụ kpọọ ya aha ka anyị kpaa ya taa e mee ya expose ka chineke nyere na anyị aka n'afa jizọs
ihe anyị jiri kweta wụ eze anyị sị anyị gawa gaa jụọ ndị mmadụ otu a ga-esi ahụ na e mebirie nkwu eze ya wụ ndị na-achị achị mgbe kabinet kwuru okwu ọ ihe eze mere gịnị na ihe m na-ekwu ndị na-achị obodo na-ekwu nọ nga onye kere nọ nga na-ekwu anọ ịnọ isi ekwuru ya so a tụlekọtara okwu a kemgbe 3 years ee ọtụtụ obodo emene nke ha unu lee nga ihe a newspaper m ji 2018 lee e dere ede the day this community mere their own Their death of death sentence for Osu caste system. Obodo a mere ya na ime imo anyị ide ọ ya juru ebe a otu ha siri mee e dechichara ya nga ihe a Daily Sun the day ndị nke a mere nke ha which is a byproduct of ozi a na-aga ọ wụ taa ka a gawara ozi a and anyị bịara ka anyị jụọ unu anyị ga-eme aghaa sị na ele ya a ga-ahụ otu ndị a siri mee nke ha ndị niile ekwekọta ọnụmara niile apụta otu onye apụta n'isi n'isi sị na ha kwekọrịtara ihe ha na-amaghị jie a ga-eri ha mana ihe a arụghị mma na ha ahụtala ya taa na ihe ruo otu a arụghị mma n'ala anyị o bute ọtụtụ ọgbata uhie n'ihi ihe anyị nwa ndị dim na nume kwekọrịtara sị a ga-eme gịnị ndị isi kwekọrịta sị a ga-emele ya sị anyị bịa jụ unu ele otu a ga-esi ihe anyị bịara ugbu a ele otu a ga-esi emenụ emela ya ibe anyị unu anwụchile ọrụ sọ ọrụ unu mma mmadụ ole kwuo okwu anyị mara ihe anyị ga-eme unu anwụchile
I am Onukwuire Onyema Valentine Onukwuire Onyema Valentine I am from ụmụnwe abụ m onye ụmụnwe nze Ụmụọpara Dim na Nume Nwangele local government area of Imo State now ekele m chineke na unu bịara at least this my sister o nwere some things o kwuru here m ghọtara which to me ọbịbịa abịa nwere ọ dị necessary o kwuru here that n'oge gboo mgbe ndị nna nna anyị ha nwere ihe a na-akpọga osu ma ọ wụ ume ma ọ wụ any other any other kind that gị na mmadụ aga ejikọ aga eji ofu ihe erikọ nri but today since a mụrụ m that practice has not been in existence everybody relates here the only stigma anyị nwere here awụ in terms of marriage relationships that is the only problem m hụgara Dim na Nume here because ọbụcha na ya na-apụta a sị ka ajụjụ ọ wụkwa agbụrụ anyị you understand so that is the only point every other thing na-akọga here awụ theory all those ones that they abolished for a very long time otu anyị nọ now Among us, even in short, everybody, we eat with everybody, everybody eats with anybody. You understand? Onye ọbụla na-erikọ ihe with onye ọbụla, onye ọbụla na ibe ewu. Enwe onye na-eme ka ahụ, n'ebe ekwe, enwe onye, that kind of thing, ọ wụdịghị a na-akpọtụ ya aha. Naanị nga anyị na-anụ ya awụcha na e kwuwe okwu marriage. A sị gaa jụọ ma onye agbụrụ ya ọ na-ezu oshi, onye agbụrụ ya ọ na-agwọ ọgwụ, onye agbụrụ ya ọ na-eme so so, this one abatakwa, lekwe ma ọ wụkwa agbụrụ anyị.

ihe gbasara ihe i kwuru. ihe i kwuru bụ eziokwu mana ịma na na e nwere obodo a na-akpọ Dim na Nume nwee villages and human beings nọ ebe a bụ because ofu nwoke na ofu nwanyị fall in love lụọ di na nwunye bido mụwa ụmụ so why do we now stand against two people that fell in love and want to come together because of this issue. That is why it's the major issue. ịma na abịa na o nwere oge a na-egbu ejima ndị obodo wee fụ na eze na-amụ ejima osu na-amụ ejima onye ọbụla nwere ike ịmụ ejima ha wee kweta ka eme ya abolish when it's convenient for you you may agree but because this one ọ dịghị convenient for you a bịa mystify wa ya sị na e nwere ihe dịnụ na-eme nke a eme nke ọzọ eji emerọ our conference anyị nwere na Ahịajiọkụ last year November no, September 23rd last year anyị kpọtara people lụgoro osu ohu ume bigokwaranụ mụrụ ụmụ nọkọcha ọnụ ha bịa nye testimony kpọọ aha ha aha village ha aha ole afọ ole ha livegoro with onye osu ma ọ bụ onye a sị na ọ wụhụ agbụrụ ha so that ị chọọ ịjụ ajụjụ ị gaa jụọ maka ihe a sị na a lụọ na eh, the gods ga-eme nke a mee nke ọzọ o ji eme ha nke ọzọ But gị na onye a ga-ayi for two years, three years, ndị mmụọ a ga-apụ o nweghị ihe ga-eme gị but once ụnụ lụọ ya emewe gị hụ na aghụghọ anyị na-aghọ onwe anyị and ihe nna nna anyị ha mere adịghọ Chineke mma n'obi ọ bụrụ na anyị continue ya that means anyị sị na the thing dị mma and amamikpe dịkwara anyị n'ihu Chineke so ebe ahụ ị rụtụrụ aka wụ ebe the major issue nọ ọ bụ ọ dị na irikọ ma ọ ịṅụkọ because ihe ị ga-eji matakwanụ before a sị na gị na ha ṅụkọ na o nwere ihe ga-eme gị a sị na ị gbaba n'ụlọ ha na o nwere ihe ga-eme gị na gị na ha yia sef na o nwere ihe ga-eme gị you understand but ihe ndị a niile a na-emezi and o nwere challenge m na-enye ndị mmadụ anywhere anyị nọ m sị gị gosi m ofu onye lụrụ osu Hello. ofu onye Ka ndị lụrụ na-ekwu osu okwu n'azụ a. ofu onye lụrụ osu nwere nsogbu maka ọ lụrụ osu m gosi gị 1 million diala to diala lụrụ di na nwunye na-enwebiga issues so nsogbu ụwa is for everybody some things are not meant for us to understand ọ Chineke ji ụwa anyị nwa na-abụ akwụkwọ afepụ ebe a sị ehehe a chọba ihe a ga-etinye aka a sị nọ but it just happened ị ghọtago so o nweghị ihe na-eme anybody but ka anyị na-aganụ n'ihu

ihe a bịara here awụ child's play ihe ndị a bịara awụ ihe ụmụaka ọkwa na egwu ka ha bịara onye achịrị bịa liberate ga-ejikwa ihe nyekwa aka liberate onwe onye achịrị tọpụ n'agbụ ga-enyekwa aka tọpụ onwe n'agbụ ihe m na-ekwu bụ ndị nga anyị ga-enye aka itinye isi ndị a bịara ihe dịka apostolic work ụnụ ga na-ekpe ekpere n'isi ha na mgbe ọ bụla ha na-aga Chineke ga na-edu ha Ee, nwanne m biko ka m gwa ụnụ aha m wụ Chief Paul Ọpụrụm gbara uwe na ọbụdị m na nnume aha igbo m ezegom onye ezegom onye ihe a na-achọ ịkọwa bụ ihe ụnụ bịara na-agwa anyị yes my grandfather lụrụ ụmụ nwaanyị asaa five of them were from uh, Dia two were Osu my father lụrụ ụmụ nwaanyị asatọ five were from Dia three were Osu And my grandfather was a native doctor to the core. Ndị na-atụli mma n'elu ya nọdụ. And my father weere over heritage from that weere over. Ọ wụkwa dibia ka everybody here ma. Then my father weere over bịa mee ya abolish. That ọfọ anyị emee abolish. Gawazie ụka.

but onye na-enweghị ịmara na ndị awa sị ihe wụ abụmọnụ ndị ochie wetara uche ga anyị ga-esoro ụnụnwa mee abolish and onye isi ala all this issue mere ndị Igbo enwetaghị president in Nigeria Igbo presidency all this issue mege ya ị wụ Diala ị wụ Osu ị wụ Ume where are you ndị Hausa amaghị Yoruba amaghị ha na-achọ ọchịchị na-achị ụnụnwa

amaghị ihe ọ wụ onye sị ya ma ihe ọ wụ ya kwuo so ihe m na-agwa biko anyị ga-enye ha nkwado buru ibu sị ha gawa n'ihu na-eche onye isi ala achi unu na ebe a ọ na-ebulala eze oche sị biko na anyị kwadoro ndị a liberate na ya otu onubega ihe ebe ọha m n'olu na nwụchiri
tupu otu onye ekwuo ka anyị nụkwa na onye isi ala abụ na ụmụ ọkwara ka ọ tịga ọnụ
mutane kama tukona ne mutisha miano onye gara ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa a sị ọbara kọrọ n'ahụ a ga-etiri ọbara a gaa na blood bank ga were ọbara tirie ọ ma ma ọ ọbara osu ka ọ wụ ume ọ ma nga ọbara ahụ si ọ jụrụ ndị ụlọ ọgwụ sị ọbara a ọ wụ ọbara osu ka ọ wụ ume ọ ka m nụrụ ka m na-ajụ a na-ekwu okwu dị otu ahụ nke ọzọ a wụrụ a gaa n'ụlọ ọgwụ ibu ebi mbe e si na bed ebilie ị ma mgbe osu ma ọ wụ ume ido akwa ejiri tie ọbara nke etie ma gịnị ejekwe gị were gaa n'eziokwu n'eziokwu o si n'otu obi isi were dịrị nyere dị ihe chọọchị chọọchị dị ihe niile biri ọrụ ndị chọọchị anyị ga na-agwa ndị mmadụ sị ihe a wụ false ọ dịghị mma ihe ndị gboo mere oge mgbe ahụ ụmụ abụọ ma pa egbuo

amaghị chineke chineke wụ ọ na-amara chineke ọ wụ otu mmadụ nwe onye dị iche agara m skuul onwe ya m onye mụ na obodo a abụ na ụmụkwara eburu m agha eburu m eburu m ngwongwo ofufe abụ na ụmụkwara hapụkwa ebe okwu ụlọ ebe ụlọ ebe nso nso ahịhịa gbuo ihe owe gburu ahụ ahụ ihe m kwuru a na-atụ ka n'ilu but mgbe m na-arịba ahịa ama onye wụ ume na osu amaghị m kapara ama ihu echi ọ na chọọchị ga chọọchị bịa o nwere nwoke mere pricha dere ya a sị awụ m osu awụ m ume na chọọchị o epricha awụ m osu awụ m ume ahụ ihe ji enwe ji masị m m na-enwe dịkọta esi m sheba pụọ chọọchị ana m aga hakwa ya nweta because o nwere segregation o nwere ngosi na ya ka ndị ọzọ anyị ihu chineke ma jehova mara mmadụ niile gịnị otu otu otu pọta nke ọzọ ọkpa na ọ nụkwa ife kpakara ihe ọ nụkwa ihe ndoro kpakara akpaka maka n'oge mbụ that is dying down ọ na-eme gịnị ọ na-aga nwa ma nwa m ka amaghị ihe ọ maybe mgbe dị n'ihu dị ka oge ọ ga-aga amaghị ọ ga ọ ga die naturally kpọọ otu ọrụ bụ mgbe a na-ekwu ya a ga-ajụ nke nwe ofu ekwe ha abata ha fresh to the mind ma otu ọ bụla o si wee dị ekwenye m na a ga-eme na a ga-eme na ọ na-anwụchiri biko ka nna anyị kwuo ata ịga before gị kwuo nna anyị kwu biko maka oke mmadụ ọ wụ n'ala anyị ọkwa ịkparị ndị oke mmadụ nna anyị kwuo pụta ụnụ anwụchula anwụchu ụnụ anwụchula anwụchu aha m bụ high chief sir c s obi a na-ekwu okwu ihe na osu ma ya na-agbagwoju m anya because o nwe ihe m kpọrọ ya eweghị m ya anything to write home about maka na ịbịa n'ụlọ m mgbe m nọ outside ma onye ukwu ma onye nta na-abịa n'ụlọ m free ihe a wụ chi- o nwe mgbe chineke kere mmadụ sị onye a wụ osu ke wụ onwe It's nothing to write home about. So mụnwa na onwe m kwadoro a sị let this thing be
o nwere mgbe ụdị ihe a mere ma ma ọ during the time of eh, Mbakwe ma ọ gịnị e nwere onye pụtara na ọma ma ọ dị ka ọ wụ eze pụtara kwuwa ụdị okwu a kwuwa ụdị okwu a kwuchaa after o kwuchara okwu a laa ndị ọ wụ a sị na ha wụ osu aga nga agaghị ịlụ nwaanyị ha ajụ yes ihe a ka ha gbakwasara dịka otu ochukwu ya na ihe a ihe mere life ha ajụ na ha agaghị alụ ma ọkwa ndị bịa abịaghị iwe ihe a hmm. ị hụna so a bịakwa ihe a na-akpọ osu a na-akpọ osu a na-akpọ osu anyị nwere ike mechaa ihe ugbu a sị ihe a agaghị adịzi mana anyị nwa na onwe anyị ga-eji aka anyị tikwa onwe anyị n'ọnọdụ ahụ because mgbe ị na-arụ arụ ala dị iche iche eziokwu anọghị n'ọnụ ị wụ ohu nke njọ ị wụ osu nke njọ nakwa ndị even chineke nwere osu osu chineke wụ ndị fada pastors ha wụ osu chineke because chineke nna agbarala ha ha bụ ụmụ a họrọla ahọrọ ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze ọha ma wụ osu ụmụ chineke mana n'ụbọchị taa mgbe ị na-anaghị ekwu eziokwu ị wụ eze ma ọ bụ ị wụ pastor ị wụ nke a ị wụ nke a ị wụ ohu nke ekwensu i mena onwe gị osu arụsị praise the lord onye a wụ osu ohu ma ọ wụ ke according to otu n'uchigbo ka unu ma ọ bụrụ na eze ga-ekwe ka nwa ya gaa nga ahụ ọ bụ ebe a ka a ga-esi maka a sị a ga-ama mma si n'ụlọ mee ekene o nwere ihe dị mkpa ka anyị ghọta ọ bara uru ọfụma ma ọ bụ na anyị gwa onwe anyị eziokwu eze nwere ndị ọ na-achị obodo na-arọpụta eze ọkwa eziokwu ọ eze ndị na-anọchite anya eze n'ebe a so eze n'ebe a ọ bụ na anyị nwa dịka a community na-asị eze ya mebizie ya which means anyị nwa na-ekwu na ọ gbasara anyị mama anyị kwuru okwu ihe niile a na-eme n'ụwa a na-esite na one wee gụba two chineke bido na families ekene m chineke na anyị nwere ndị ụkọchukwu ebe a anyị nwa bụ ụmụaka na-agụ bible e bido from families creation started from families ọ bụrụ na gụnwa dịka nne ụmụ wee wetara gị ihe ị gwarọ ha eziokwu bebụnye na nke a nke a dịrọ mma ha gwachaa gị sị ha na ọgwụ a ga-emebi gụ o emegodi ha wee mee ihe ama gị ọfụma ọra obodo ka anyị gwanụ onwe anyị eziokwu biko chineke enwerọ osu ihe chineke nwere bụ ụmụ sons sons and then ha na-ejeli chineke ozi they are servants not slaves o nwere iche n'oru na onye na-eje ozi ụmụ na-eje ozi ụmụ abụrọ oru so ihe anyị bịalụ abụrọ ịsị gị na nke a adịrọ mgbe gboo ma ọ na ọ dịrọ mgbe mgbe a kama na anyị chọrọ ka i negodo onwe gị anya na ezinụlọ gị ihe a o nwere uru ezinụlọ na-erite na ya ọ bụrụ maka eze ị sị eze mebie ya o mebie ya ebe a maka maka agụ ma ga-eje jụọ ase echi so ọ bụrụ na anyị nwe nkwekọrịta ọ ihe anyị kwuo ebe a ka eze ga-akwụrụ na ya ọ bụ na anyị sị mba eze o mebie ya maka ọra obodo ga-ekwugodi sị ee eze ngwa anyị kwụ gị n'azụ december anyị nọ n'aba aba is just there aba okay aba sorry ee eh, na abụ onye anambra anyị nwekwara obodo a na-akpọ aba aba anyị na ya anyị na ya live anyị gosi clips anyị na ya anyị nwa jegidekere iji ya ha nwa abolish nke ha mee omenala dị na ya kpọọ ndị ụkọchukwu wede so ihe anyị na-ewetara unu bụ ụzọ ọ ga-esi dị mma eze na onwe ya ekwelugo kee maka gụnwa so ihe anyị na-ekwu bụ ndị mama anyị ọ ga-ama ezigbote mma na ọ na oge ndụ unu ka e kpochapụlụ ihe a mmadụ niile abụrụ ofu
biko eh, unu enweghị itinye ọnụ n'ihe my brother na-ekwu ịma na ọ na-adị mma ekwuba okwu akwụkwọ anụnwa ka e fokọsụọ n'akwụkwọ a rather than ịhapụ nke a wufee na nke a na mmadụ sị ka anyị kpochaanụ ka anyị bibienụ ihe a ka anyị nwee ike banye na another stage whereby onye chọọ ịlụ ibe ya ọ lụrụ onye chọrọ ịbụ ihe ọ chọrọ ịbụ ọ bụrụ ghara ihe anụnwa ịbụ ihe mgbochi ịsị ka anyị hapụ ihe anyị sị ka anyị mebie hapụgodi ya gaa lụwa first ebe anyị nọ anyị asị mama kpọta nwa gị ka onye a lụọ and marriage wụ between two people fall in love kwetakwanụ na ha chọrọ ịlụ ịkpọta onye nwere ezigbo ego kpọta nwaanyị mara mma sị ha abụọ lụwa ọ bụrụ na ha naabọ ekwetaha ịlụ the marriage aga awork and ọ bụrụ na ọ workụghọzi ọ bụ ụnụ nwa ga-ekwukwa sị aha ndị mmụọ osu akụjaala ha so e needihụ iprovuru gị na mmadụ bụ mmadụ ọsọ eluigwe bụkwanụ ofu onye ofu isi and o nwere onye mere njọ in the past does not mean na every other person na-eme njọ o nwere ndị na-ekwu okwu n'ọnụ ọ bụghị ka obi ha dị onye pụtanụ sị unu ndị obodo biko ka anyị gbakọ ọnụ ka anyị mebienụ ihe a o nwere oge o ji sị unu ndị obodo ka m kpọtanụ nwa m ka unu kpọta nwa unu ihe ọ sị bụ ka anyị nọkọ n'ọnụ plan otu anyị ga-esi bi ndụ anyị anyị mechaa ya ọ bụrụ na nwa gị na nwa m fall in love chọọ ịlụ ha alụwara onwe ha ara ha alụcha gịnwa gịnwa na gịnwa etinyekwa ọnụ n'iwe because what we do is ọ bụrụ na onye a sị na ọ di ala na onye na-awụghị di ala lụọ ewerekwa that osu konye ndị di ala n'isi enweghị onye chineke kere kpọọ di ala anụgo m history ndị dị nna n'ume a sị na dị nna n'ume si somewhere migrate bịa ebe a chineke esighị n'eluigwe tụtuo ha sị ha were ala so gị nwa ike isi na ala a wụ nke gị na onye ọzọ awụọ ya ị na-emegide chineke ihe m na-ajụ gị wụ kee relationship gị na chukwu akpọghabe m jizọs chukwu ka m ka na-akpọ afa chukwu kere gị chukwu nyere gị ume ị na-eku chukwu sị gị na gị akpado oke ị na-aga chọọchị ọ kwa obi ka chineke na-ele anya ọ bụghị ugboro ole ị gara chọọchị Ọ bụghị ọchị ị chịrị achị. He sees your heart. Ị nidiri ka m mewe ezi omume before gị emewe ezi omume ọ ihe Chineke kwuru. Ihe kwuru wụ sị ofu onye na ọsọ nke ya. So biko ka anyị na-arịọ o nwe onye sị m ị lụọla di ọ bụrụ na ị lụbeghị di gaa lụọ n'osu ka anyị mara m jụọnụ ya m lụọ osu kịta ele ihe ọma ọ ga-emere gị kee ihe ọ ga-emere family gị so ajụjụ a ka m na-ajụ unu eze kpọpụta nwa ya osu lụọ ya ele ihe ọma ọ ga-emere gị what will you benefit personally what will you benefit what will your family benefit kee ihe community a ga-ebenefit o legakwa gị anya maka ọha nwe eze eze nwe ọha ọha nwe eze eze nwe ọha ọ bụrụ na o nwe onye ihe anyị na-akọwa ọ sị sị ka anyị gbakọ ọnụ I like mgbe okwu mama anyị a maka ọ wụ nsọ nsọ ya na-ekwu like this ya nwa dị bold pụta na-ekwu ndị ọzọ zụchara ọnụ ha apụ ebe a aga mewe ihe ọzọ but ihe o kwuru eopengo up an angle to this issue which we are trying to clarify which is one of the reasons why we are here. So I thank her for being bold to say it out. But the truth is that it is not the solution to the problem we have come to solve. I wish you would shift ground from ebe ahụ ị nọ. O nwere ihe m na-akọkwa ndị mmadụ. Anyị bịachala as onye nke Chineke bunye ikpere gị n'ala. Ị mara ka gị na Chineke si akpa nkata. Sị ya Chineke o, ọ gị dịrị ndị a. ihe a ha sị anyị mee ị chọrọ ka anyị mee ya chineke na-asa everybody otu o si aza gị ekpere gbasara ụmụ gị gbasara anything ị yọrọ ya ka ọ ga-esikwa respond to you gbasara ije a so I am charging everybody ị laruo jụọ chineke n'ime mmụọ na eziokwu sị ya achọrọ m ime ihe a or achọghị m ime ya kee ihe ị chọrọ gbasara ije a he will talk to you and you will have a personal conviction regarding it ndewo

ụdị ije a ị hụrụ ugbu a ekwuruola ebe ekwughị mana obi eze ekwukatala ya kemgbe afọ atọ maka na obi eze educhara ndị ward leaders na ndị stakeholders n'obodo na-abịa nzukọ na obi eze n'ihi ihe a so kemgbe afọ atọ ka a nọ na-ekwu ya ewee kwuru ebe ekwuru ahụ n'ọnụmara niile nwee ndị wụ kọmitii maka Dim na ọnọdụ ihe a na-ekwu ugbu a na ọnọdụ Dim na Nume nke m onwe m wụgodi chairman for now secretary wa n'ịntanetị eh, ihe a enwere ihe a kpọrọ ya n'Owerri ọ na-aga na Government House ya gbara sị ka ya agagodo na ya ga-emeet ya ebe a o nwere ike ịbịa ndị a kwanụ ndị shi eshi ọtụtụ n'ime ha shi Lagos bịa abịaghị ije a ha agazuola ala igbo niile ọ wụ naanị ebe ka anyị n'imo steeti ha gaala abụna ụmụọkwara na ala anyị nya gaa ọsọ ọgwụ nya tupu nke ahụ ha gaala ụmụọzụ ha gaala abba ga zi ozi a na obodo ndị ọzọ niile gbara anyị gburugburu ihe a ekwubu ugbu a bụ isiokwu imela ụfọdụ ihe mmadụ ji aka ya ọgwụ mmadụ ji aka ya kpunye onwe ya maka Chineke kere anyị niile kekwana anyị equal enweghị mgbe a nụkatara mgbe o kere mmadụ ya asị lekwa ihe nkwarụ otu a ka esiri megide megide emela igbu ejima otu a ka esiri gagide ije emela igbu onye pụrụ eze elu ọ mmadụ gaga ije kwuwe okwu ya so n'ihi ya ka ejiri hiwe kọmitii na dum na nume ekwugide na eze sị ihe mere n'ụwa anyị gaa n'ime obodo gbasaa ya ndị dum na nume na onwe ha anabatala ya isu na eliri mgbọrọgwụ niile ya bụ the whole six communities dị na isu na eliri mgbọrọgwụ anabatala ihe a kwuo sị ha a ga-emela ya otu ụbọchị ka a ga-ekwu okwu ya isu the whole six communities mana eze sị anyị ga-anọ ọnụ mara n'ime dum na nume ya na-achị ga-agbasa ozi a so ndị a wụ ndị bịaranụ enwe ihe ha ga-agwa anyị na otu ije ha shiri dị na ihe mere ha ji malite ọ dị ha n'aka daalụ my dear brother afa m wụ ifetashos igbo no matter how mighty chineke kere ha wụrụ in life a ka na-ahụ ha as a minority you will agree with me enweghị mba nọ n'ụwa ị ga-aga ị gaghị enweta ụmụ Igbo Igbo gbasara ebe niile with their mind and the level of ngozi Chineke gọziri anyị wụ Igbo yet anyị adịghị suppose ị na-akpụ akpụ n'ihe gbasara development n'ụwa but because of ihe anyị na-eme onwe anyị chineke sị na until anyịnwa wezụga onwe anyị n'ihe gbasara mmegide nwanne anyị ụmụnne anyị na ihe anyị na-achọkwanụ anyị agaghị enwetacha ya so ihe anyị ji wee bịa ka anyị lebenụ anya ihe gbasara ihe a tụkwanụ elulo otu anyị ga-esi wee mee ka ewepụ ihe ahụ a na-akpọ aka enwe n'ime ofe before ya awụọ aka mmadụ ozi anyị ji wee bịa ekwelu ndị be anyị ihe m chọrọ ikwu n'ihe aha m ndụbụisi azụ nke ugoga so ihe niile a anyị niile ụcha ndị ekereke and ekwuwetachi ji echi bụ ọ gaghị ebi ngaa taa ihe ka ekwe ọnụ jiri ekwesị ọ gaghị ebi ngaa taa ọ gaghị ebi n'ọnụ anyị anyị ga-agbazi izu gaa nga chiri malite ije na obi eze na mkpọmi ahụ ọ ga-aka anyị niile ga-anọ ya daa ihe oruru nke akwa na ka anyị ga-anọ ma eke na orie mgbe ihe taa na anyị na-eme nke akwa ka anyị ga-anọ họbite ukwe ya dakwa yororo ọnụ onye ihu onye ala ọ ga ha n'olu ọ na-awụchi
chifu ekwa na strada one of them na nima isu okwu a dị ụtọ asa ọnya abụọ anyị ebere gị atọ wee igwe kwere ya nwa ma kwuru gị awa ha jidus o kwutere otu anyị nọ gị ugbo ọsọ anyị ahụrụ mgbe amaghị ele anyị anụgoro anyị na-anụ anyị na-anụ osu anụ ume nakwa ihe ndị ọzọ so otu ọ na-ebịara oge ugbo chineke mere ebere ọ na-abịakwena nkwa na anyị ụta ma ụmụ nwaanyị tachi wee bịaruo okwu ọnụ nga ya nụ na ya gwa ọkwa ebi ọkwa na ka eze anyị di m tu ọ nga ọka anyị ga-anọrọ ndụ ya dịka ihe dị ọ nọbira nga anyị nabatara ya anyị nabatara ya ịbịa n'ụlọ ya kwana anyị enweghị anyị enweghị n'ụlọ ya ebe a

ihe anyị na-ekwu a wụ nwaanyị bịara ije di and ọtụtụ anyị n'ebe ụmụ nwaanyị ije di ka anyị bịara o nweghị ije ndị a bịara nga ugbu m ga-asị na anyị nwere ekweghị maka ya ndị di anyị kwe ha anara anyị kwụ ha n'ukwu because ọtụtụ ụmụazị ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke anyị mụrụ o nwere ndị hụrụ ndị ga-anụ but at the ending of the day ihe a na-ekwu okwu ọ wụkwara ihe kpatara ha anụghịzi onwe ụfọdụ nọ today na-enweghị ebe ha anụghị di ma na-aka nka na be nna ha ya wụrụ ihe kpatara ihe a na-ekwu okwu mụ nwa na onwe m nọ nga agaghị m a-like ịsị ee na agaghị emene because ọ wụ ihe ọjọọ ọ dịghị mma

biko ọ na-anwụchi anwụchi ihe m na-ekwu ugbu a okay ekwere m na a ga-emere osu but now ụmụazị ụlọ anyị ndị a na-aga alabụta alụta ndị ọcha ajụkwa ha ajụjụ ma na-alụta ha osu ma ọ wụ ekwere m n'ime ihe ọbụla a na-eme ihe ọbụla oji afa ekwere m ekwe mmere anyị ya kpamkpam ka m kwuo akwụkwọ nsọ Jesu Dinwenụ anyị gwara anyị sị n'akwụkwọ nsọ na ị gaa be mmadụ na e nye gị ọjị gị nara rie gọzie ndị nyere gị ọjị biko obi dị anyị aṅụrị na ụnụnwa nabatara anyị na otu ije taa si wee gaa anyị na-asịkwa na Chineke bi n'eluigwe ga-agọzi ọnụmara n'ime di na n'ume n'aha Jizọs